harassment, i mo DMs níos luaithe inniu mar gheall go raibh mé ag dul chuig cluichí Bohs agus nach raibh mé ag dul chuig cluichí Dún na nGall and I'm like lads ní féidir liom 'cause níl carr agam. Tá mise mar is gnách le mo comhleacaithe le mo chairde ar dtús báire tá mé anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú? Iontach sásta go bhfuil tú fáil harassment tá sé mar is ceart tá sé tuillte agat. An, an, Concord. an Caithfidh ráiteas. bó- The Bohs jersey. Na Bohs! An Bheadh is ráit- go go tú dul ag cluiche Bohs in é seo. An ráiteas díreach a bhfuair mé was ní bheidh Jim sásta, as in Jim McGuinness. Agus, look, tá mé just, look, ní bhím ag iarraidh a bheith ag ligint daoine síos, ach just tarlaíonn sé corr, agus ag caint faoi daoine a bhíonn ag ligint daoine síos, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Yeah, go maith agus um, cosúil leis an Jim seo. Tá, tá mise uh, cineál díomách fút freisin a bheith ag tabhairt tacaíocht do na Bohs. Yeah. No. It's like, bhfuil na Bohs really chomh gar sin do do theach. Like, cén club atá gar do do theach? Agus cén fáth, cén fáth, abair linn cén fáth a mbíonn tú ag tabhairt tacaíocht do na Bohs? An é mar gheall go bhfuil jersey deas acu. Ní hé, bhuel, I mean, no, ní hé. So. I ngeall gur like na hipsters, na lads cool i mBaile Átha Cliath a bhíonn ag tabhairt tacaíocht do na Bohs. Tabharfaidh mé freagra ar an dhá cheist sin. So, an club atá is like as the crow flies atá is gaire liomsa is Shamrock Rovers. Ach tá siadsan Saibhir agus ní maith liom sin but ní hé sin an fáth nach bhfuil mé ag leanstan iad. An fáth go bhfuil mé ag leanstan Bohs ná mar go bhfuil cara agamsa darbh ainm Odin agus is like fear like communist like socialist like mad lad a bhfuil aithne agamsa air ón ollscoil. So mo chara Críostaí ann.

a bhailigh muid airgead le haghaidh Gaza ehm so bhí mé like oh was sure like you know was geansaí deas é agus bhí mé I was bhí mé ag cur tús le mo like you know jersey collecting like addiction agus so chuir mé suas ar m'Instagram mé like oh fuair mé an geansaí seo agus like class agus chuir mo chara text being like so beidh tú ag leanstan na Bohs anois agus mé like yeah well like you know b'fheidir like níl a fhios agam I don't know like probably not agus bhí sé no no no like tá tú ag dul a theacht liomsa chuig cluichí Bohs anois agus bhí mé like oh yeah like okay agus bhí sé no no no like tá tú like ní hé ehm an focal a dúirt sé ná to be a Bohser like a Bohs poser bhí sé like níl tú ag gabháil a bheith mar sin. So chuaigh muid it was i rith Covid it was i rith na like na launch events sin tá a fhios agat nuair a bhí siad ag déanamh cluichí san Aviva like le cineál de triail a bhaint as ehm like, spórt a chur ar siúl arís agus so ba é seo an chéad chluiche leis na Bohs in éadan PAOK sa Europa Conference League agus yeah, so sin cúig bliana ó shin anois agus tá mé ag dul chuig na gcluichí go dtí seo agus bhí season ticket agam agus achan rud, like tá mé, I'm locked in, like tá sé actually, tá sé really, Tá rí náirithe. Bhfuil sé cleas do? Bhfuil sé, tá an, tá like yeah bu, tá an bus, téann mo, an bus taobh amuigh de mo theach díreach chuig an eh, an páirc agus téann an Luas atá in aice mo teach díreach leis an páirc fosta. So Just j- meant to be. it was always meant to be, just ní raibh a fhios agam go dtí. Mar caithfidh mise a rá go raibh mise i mo chónaí in aice le Staid Galway United ar feadh cheithre bliana agus chuaigh mé ag trí chluiche. Agus tuigim like tá Galway United ag déanamh go maith anois chun rud agus tá League of Ireland ag feabhsú agus tá sé ag dul ó neart go neart agus go bhfuil sé ag dul an-mhaith faoi láthair. Ach I don't know just ní sam Ní dóigh liom an just team is random a phiocadh is tacaíocht a thabhairt open the root against like it's just cineál B'fhéidir ar nós na Bohs? No, not na Bohs. Ní But maith, tá ní na maith faoi Bohs cúl níos san. culty, like caithfidh tú sin a rá, like fiú do dhaoine nach bhfuil suim acu i sacar téann siad ag cluichí na Bohs. Like Yeah. tá go leor cloiste agam fúthu agus roimhe sin níl níl mórán eolais agam ar League of Ireland, tá mo chuid eolais srianta ansin, but feicim an oiread sin de na Bohs, tá siad chomh feiceálach, like, chomh feiceálach ar na meáin shóisialta agus téann achan duine chuig na cluichí, tá sé aisteach a rá nach ndeachaigh tú riamh chuig cluiche leis na Bohs, like, tá difríocht idir an sort gluaiseacht atá acu agus na foireann eile sa League Park. Bhuel is is Jersey Merchants iad, like sin an cineál dath an rud agus like literally like tá bhí documentary really maith déanta ansin le déanaí níl a fhios agam an bhfaca tusa é James le Copa 90 tá a fhios agat an eh, magazine agus an mm-hmm. suíomh ar líne rinne siad doc faoi eh, League of Ireland agus bhí sé deadly like bhí sé really really maith but bhí sé ag caint faoi like na, na clubannaí difriúla a bhí sé ag feiceáil thar an deireadh seachtaine seo agus le linn na Bohs like I think go bhfuil an méid geansaí a mbíonn siadsan ag díol i bhfad níos airde ná aon chlub eile but is mar gheall go mbíonn siad ag déanamh na collaborations seo ar fad le Thin Lizzy, le Guinness anois, le ehm you know Aslan, le like an ceann atá mise ag caitheamh anois ar ar son tacaíocht a thabhairt don Phalaistín whatever so bhí airgead ag dul go dtí eh scoltacha thall ansin ehm. So, bíonn siad ag déanamh just an méid sin stuff whatever agus sílim gurb é sin an fáth. Anois, tá siad shite. Seo an fhadhb fosta, like, I don't think go bhfuil, gur bhain siad an stadium s'acu féin le bliain anuas agus téim achan uile uair agus bíonn mé ag amharc orthu ag cailliúint achan uair ach go fóill. It's craic maith é though, sin an rud, it's like nuair téann tú chuig, cluiche peil Gaelach agus feiceann tú na daoine céanna ansin achan deireadh seachtaine agus you know bíonn tú le phobal agus buaileann tú suas le chéile agus buaileann tú suas le chéile roimh an cluiche bíonn sibh you know drowning your sorrows i ndiaidh or i ndiaidh an cluiche you know is pobal deas é. Bhfuil hmm. tusa ag cur sacar i gcomparáid le peil Gaelach? An aspect den phobal, ní an dóigh ar bith amháin eile. Caithfidh tú bheith fíor-chúramach le do chuid focla ansin. Níl an spórt casta. Bhuel, listen, tá a lán clubannaí sacair thart ar Iarthar Dhún na nGall, go mb'fhéidir go leor Celtic, Dún Lúiche Celtic, tá like bunaithe ar Celtic actually. Tá a lán. Ar ndóigh dó, bhí, bhí,

Tá sin fíor do achan uile club ever. As in, 'cause bíonn, 'cause bíonn dhá jersey ag achan uile club achan bhliain, like bíonn an home one jersey agus an away jersey, actually agus goalkeeper jersey fosta, so sin trí, so unless go raibh achan uile club ag baint trí trophy achan uile bhliain fosta, like bheadh sin an dóigh amháin go mbeadh siad in ann even bheith ag comparáid leis sin. Eh, but I mean fair, but tuigim an, tuigim an cás Yeah. atá, atá sé, atá siad a rá. But no, is fiú ag gol, like, ba bhreá liom, ba bhreá liom sibh a ghlacadh chuig, chuig an, an staid, chuig Dalymount anois. Nach raibh sin mar phlean agat anuraidh fá choinne do bhreithlá agus just níor oibrigh sé sa deireadh? Cuireadh an cluiche ar ceal, mar. B'fhéidir i mbliana.

So abair liom cén chaoi a raibh sé sin daoibh. Go on. Bhuel ní raibh mé sure an turas but sure. Ní thig le Hugh rud ar bith a rá. San eagrán deireanach den phodchraoladh dúirt muid go mbeadh muid uilig ag dul ar an mbus seo. Dúirt muid 66%. Bhí James, yeah, in fairness, agus bhí leithscéal maith ag James. Ok, wow, alright, cool, yeah, sure, whatever. Sin alright. So, do dhuine ar bith nach bhfuil fhios acu cad é atá muid ag caint faoi, d'eagraigh Club Chonradh na Gaeilge bus Mistéire. I suppose mar gheall ar nach dtig linn dul isteach sa chlub faoi láthair, bhí sé deas go dtiocfadh linn rud éigin a dhéanamh agus achan duine a thabhairt le chéile. So bhailigh muid uilig taobh amuigh um ar Shráid Fhearchair is tháinig bus ollmhór agus líon muid an bus agus um yeah, ní raibh Hugh ar an bus linn, but you know. Sorry, ní raibh mé in ann dul, leis nó bhí mé in ann dul, but just fuair mé amach cúig nóiméad déag roimh ré. Fuair mise amach cúig nóiméad déag roimh ré. But we were, we were, we, all, we, were, we were all surprised. ball? No. Uh, so bhí... Look, just fuair mé glaoch agus bhí orm dul le duine eile ansin. Well, ní, ní raibh orm, but yeah, fuair mé glaoch, yeah. No, sorry, fuair mé text agus bhí orm dul le duine eile. And then bhí orm glaoch a dhéanamh le N. Bhuel nó fuair mé glaoch air James i dtús báire to be like ar cheart domh seo a dhéanamh? Agus in fairness do James ní dúirt sé sean an oíche, dúirt sé listen just déan do rogha rud listen Bhuel bhí mise mar an gcéanna nuair a chuir tú glaoch orm ní raibh mise like oh please please please like Ah dúirt tú dó. No bhí Pauline déan sin bhí mise kind of like

Shíl achan duine go raibh muid ag dul go Ráth Cairn. Sílim gur sílim gur dhúirt muid sin ar an ar eagrán na seachtaine seo caite chomh maith, we were like absolutely tá muid dul go Ráth Cairn. No. No. Agus buíochas le Dia nach ndeachaigh because bheadh sé giota beag níos faide I suppose ná an áit go ní raibh muid ach b'fhéidir leath uair a chloig ar an mbus. Ok. Agus bhí sin foirfe. So landáil muid thuas sna sléibhte ag pub darbh ainm The Blue Light. Oh. Níor chuala mé Níor chuala tú riamh faoin áit seo? Níor chuala mise riamh faoi go dtí. Chuala mise faoi ar an Satharn because bhí mise ag iarraidh fáil amach an raibh sibh ag gabháil go Ráth Cairn so go b'fhéidir go gcasfainn libh i Ráth Cairn ach bhí mé ag smaoineamh air giota beag an gceart dom teacht suas sna sléibhte le bualadh libh anseo. No no nuair a dúirt siad liom gur thuas sna sléibhte mé like no no I'm good. Samhlaigh fágáil do charr ansin agus bheith le posadh ann linn. No. But landáil muid is bhí an radharc is deise dá bhfaca mé riamh de Bhaile Átha Cliath, like just ag amharc amach ar an ar an uisce, ag amharc amach ar an gcathair, bhí an spéir bandearg le luí na gréine, bhí sé just like do you know na hamannaí sin you're like jeez tá seo like draíochta. Just landáil muid ag an am foirfe sin agus chuaigh muid isteach, bhí an áit chomh cool, like bhí courtyard sa lár, Soilse galánta, bhí siad déanamh bia, bhí siad déanamh manglaim, bhí seomra curtha in áirithe just dúinne agus bhí ceol beo ar siúl, thug siad bia saor in aisce dúinn, bhí praghas an-réasúnta ar na deochannaí, rud go raibh achan duine an-sásta faoi. Yes. Agus just bhí oíche dhochreidte againn, like bhí sé iontach deas, bhí daoine ag imirt fichille, bhí uh, singing session againn, bhí muid just ag caint an oíche uilig agus sílim gur Lódáil muid uilig ar ais ar an mbus thart ar leath i ndiaidh a dó, so landáil muid ar ais sa chathair thart ar trí. Agus sin nuair a rinne mise agus cúpla duine eile cinneadh, sure, tá muid ar Shráid Fhearchair, rachaidh muid go Coppers, like, it's a no brainer. Yeah, smaoineamh iontach a bhí ansin. Aye, ní aontaím leat, but. I know, I know. Ní aontaím leat. Bhuel, caithfidh mé a rá, ní raibh mise ach ag Coppers uair amháin eile cheana, so sort mhothaigh mé go raibh orm. Yeah, thaithí amháin ceart a bheith agam. Bhí sé craiceáilte. Yes. Bhí sé cosúil le cattle mart. Yeah. Nuair a bhí muid ag fágáil bhí sé nuts. Like bhí mé féin is Hugh taobh amuigh agus bhí bhí ar Cillian a mhála a fháil ón cloakroom ach chaill sé a thicéad agus chuaigh sé ar ais isteach fá choinne bomaite but bhí an scuaine chomh fada he was like no níl mé déanamh seo tiocfaidh mé ar ais amárach.

Bhí sé really deas is bhí ár gcairde uilig ann. Yeah bhuel nuair thart nuair a chonaic mé na pictiúirí ina dhiaidh like an pictiúr bhí pictiúr galánta daoibhse ar fad like eh amuigh os comhair an phob agus mé rá like oh yeah like sin é an club like sé sin é na daoine a mbíonn ag an club an t-am ar fad.

Is saghas cailleadh é. Tiontaí iontach deas ann. Chuala muid go dtéann go leor stags ann. So bhí a fhios ag mo chol ceathar cá raibh muid ag dul nuair a bhí muid thart cúig bhomaite ar shiúl ón casadh a ghlac muid ón bpríomhbhóthar. I mean thuas sna sticks anseo bhí muid like just about go raibh bóthar ansin. But dúirt sise gur Tugadh Dad s'aicise ansin fá choinne stag cheana so I think go bhfuil éileamh air mar gheall go bhfuil sé giota beag amuigh ón gcathair ach níl sé rófhada ar shiúl. But ba cheart daoibh dul ann, bhí sé iontach. Yeah. Bhuel sin an rud fosta is like le rudaí mar sin like obviously bhí sibh ag súil le Ráth Chairn but like tá achan duine ag dul go Ráth Chairn like.

Do you know? Agus agus dúirt tusa i bhfad de actually nó nuair a bhuail mé libh ag Coppers you were like chaill tú amach ormsa a bheith ag canadh like níor chuala tú mé like níor chuala tú mé ag déanamh mo session cheoil go fóill you know Sibh and i gcónaí ag rá like well is ceoltóir Áine but you know ní chloiseann muidne riamh í Ní- ní- as- I'm like ní bhíonn sibh ag na sessions agus ní bhíonn sibh ann nuair a bhí mé ag canadh Yeah. is chan mé is you know bhí bhí achan duine ag canadh an oíche sin bhí mar thart ar 30

Abair liom am agus áit, beidh mé ann. James tá muid ag eagrú karaoke tá muid á dhéanamh. Eh, agus James an raibh FOMO ortsa? Um, No, is bhfuil nó Ní mar rá yeah, ní raibh FOMO orm, but ní mar rá nach mbeadh sé go deas a bheith ann, like as in I wouldn't have mind a bheith ann ach sin like bhí mé théis clár nuachta agus bhí mé ar Inis Oírr is pionta agus pizza amach os mo chomhair I think you know is ag breathnú ar nice. cluiche Connacht in aghaidh Munster I don't think go raibh mórán rudaí in ann a bheith níos fearr dhom ag an Yeah. bpointe sin so bhí mé like Níl an FOMO chomh dona sin go mbeadh mé ag iarraidh tiomáint suas go dtí barr sliabh i mBaile Átha Cliath, mo charr a fhágáil ann, agus ansin dul ar ais ag an teach, agus ansin triail a dhul suas ag an áit sin arís gan charr, agus ansin, yeah, so ní raibh an FOMO ródhona, but like nuair a chonaic mé na na scéalta an lá théis bhí mé, like go raibh, ah, ag tuigeadh go raibh oíche deas acu, bheadh sé go deas a bheith ann murach go raibh an lá

Yeah, oh, Actually, ar an go. doras, agus n- but ní raibh aithne agam air, agus just tháinig sé aníos agam, is dúirt sé, Cad é mar tá lad s'againne? And I was like, who are you? Oh, look, Áine, má tagann duine suas agat is má chuireann siad ceist ort, cad é mar tá lad s'againne, always assume gurb é duine as an gCeathrú é. Always assume go bhfuil siad ag caint faoi James. Mar is é James lad s'againne. Ghlaoigh sé ainm éigin eile ar James, like ainm the soccer player éigin. Hammaz. Sin é! Dúirt sé, oh yeah, could you do Hammaz? I was like, like, as if go raibh mise ag dul fios a bheith agam cé bhí sé ag caint faoi. Well, like, bíonn roinnt daoine, I think, ar an gCeathrú ag glaoch Hammaz orm. Mar gheall ar an, like, cén bhliain é sin, Corn Domhanda 2010, so

Just so simple cathair a fheiceáil an chéad rud a bhí le feiceál ann like it's chalk and cheese go Edinburgh go um, Glasgow like le Oh yeah, obviously. prettiness agus rudaí ach ó thaobh cultúr is rudaí cultúr is rudaí like it's Glasgow ar an gcaoi sin so Yeah. Bíonn sé go maith agus cuimhneach liom dúradh liom nuair a bhí mé thall ann an uair deireadh, dúirt siad like, cibé céard a dhéanas tusa, ná faigh jersey Celtic agus ná just gabh isteach i bpub ar bith mar gheall buailfear thú so chéad rud a ndearna mé, cheannaigh mé jersey Celtic. Yeah, of course. Yeah, of course. Cé mhéad? They're like, I'm here, bitches. Let's go. Tá ort é dhéanamh, you know? Caithfidh sé bheith déanta. Yeah. Uh, like, mar a chonaic, chonaic, like, an Celtic store mé ann. They saw me coming like a sucker. Bhí a fhios acu ah seo lad anois a cheannós jersey fucking 90 euros 90 euros ar an gceann brand new third kit atá acu. I say na chaise dá a chatar dhá úd hééis sem a cheannacht. Yeah. Ach tá sé go hálainn though. Just it am smile. Um, But yeah, busy getting ceann nua anois tar éis mo holiday deireadh seachtaine seo. But yeah, no, it's just píosa craic now, you know. Well, bíonn daoine, I feel like, I mean, Éireannaigh go háirithe, bíonn siad ag caitheamh geansaithe Celtic sa dóigh chéanna is a mbíonn siad ag caitheamh, like, geansaithe na hÉireann. Like, it's just, like, in oh, yeah. go mbeidh na hÉireannaigh ar fad.

é i vardrús leo go bhfuil geansaí nó hata eicínt nó hoodie eicínt nó rud eicínt an cumann áitiúil acu, Yeah. go bhfuil rud eicínt acu don chontae Mhm. agus go bhfuil geansaí Celtic acu. And that's the three that's the three bits of clothing atá ag chuile dhuine éadach. In my opinion, I think go mbíonn an trí rud similar atá ag chuile duine beo in Éirinn. Ach ní raibh fiú cad ag mo dheathair geansaí sacair na hÉireann a fháil anois nó ceann rugbaí ach bhí cead aige geansaí Celtic i gcónaí bheith aige. Tá rud éigin níos Gaelaí, i bhfad níos Gaelaí faoi. Sin cóngas. It's like, it's like, no, no, like, na hÉir-, like, like, uh, pobal na hÉireann, like, no, no, ní féidir leat sin a chaitheamh, like, sin, like, you know, like, soccer, like, no, ní féidir leat a bheith ag tabhairt tacaíocht sin. Ah, but Celtic, of course, absolutely. But mar a dúirt sibh anois é, it's uilig faoin pobal, it's uilig faoin na leantóirí agus na leantóirí féin le. an cumann thall i Celtic. Yeah. Mm. No tá mé really ag iarraidh dul chuig em chuig Celtic arís. Bhí mé ag ceann nuair a bhí mé níos óige like i bhfad níos óige em agus like bhí craic maith ann but tá mé really ag iarraidh dul arís agus em to to scream my little heart out ansin. Tá mé actually ag iarraidh a dhéanamh, bhí mé actually ag caint faoi seo san obair an lá faoi dheireadh James, tá mé really agus Áine, más maith leat theacht chuig seo fosta,

Cá háit a bhfuil tú ag dul chuig an lá sin agus ansin téann tú chuig cluiche randamach peile in like random like cathair san Eoraip or whatever. So it could be like like thig leat íoc níos mó so that you're like guaranteed like you know top four leagues whatever so like Premier League, Serie A, um La Liga agus whatever agus Bundesliga. Nó b'fhéidir seans maith go mbeadh tú ag dul chuig like third league you know, Czech Republic, cluiche idir like an dá bhaile bheag seo or whatever, um, where people are, you know, like agus ní bheadh like aon duine eile ag an gcluiche seachas sinn féin basically. So, uh, but yeah, obviously like deireadh seachtaine dó. Um, so tá mé really ag iarraidh é a dhéanamh because I just think it'd be really, really greannmhar. Yeah. Um, so, anyway, más maith leat é a dhéanamh,

Sweden like, nach bhfuil tada an ach an páirc agus bearháin agus that would be it like. You know. I'm sure she wouldn't sin me. But uh, yeah, I'm sure she this is these uh Agus tá brónarm actually um, gona locht éisteoirí ar fad bhain uh,

Yeah, so just uh, yeah, so tá mar- tá mar eitilt so uh, inniu an Aoine, so eitilt uh, fiche tar éis a sé san uh, sa tráthnóna. Uh, dul anonn, cúpla deoch ann oíche Dé hAoine, just car, agus ansin dul amach ag imirt, um, you know, blitz atá, like,

was at Team GB agus was at um, Team na Fraince agus rudaí like, beidh sé sin hall freisin ag imirt so, lena clubanna so beidh sé go deas roinnt agus sin aici yeah so it's kind of nice wholesome vibes like it's nothing too serious not that mar hin like it's you know go deas and then

No, no tash agus Is ea no Gerard. tash no ta- ok well that's not true Eh, but no no tash agus no mullet ní féidir liom Bhéasa! Oh, it's bro- brón orm. Brónsies. Um, but yeah, ní féidir liom, ó thaobh mo chuid gruaige, ní féidir liom aon rud a dhéanamh. So bíonn éad orm Sir James nuair a fheicim an, an facial hair mín agad. Listen. Ba cheart duit transplant a fháil os cionn do Just bheola. I. Rachaidh mé siar go Turkey agus just gheobhaidh mé na gruaigh beag. Just. Beidh chuile dhuine ag ceapadh go bhfuair mé na liopaí déanta. Oh yeah! Ag teacht ag an airport. No, bhfuil a fhios agat nuair a fhaigheann daoine like beard rash ó dhaoine eile le féasóg a phógadh. Yeah. Sílfidh daoine go bhfuil tú i ndiaidh a bheith ag pógadh duine éigin le féasóg. Sin Naomh Eilidh, Póga James. Oh sorry yeah I mean wouldn't I be so lucky uh listen not my own tower look that look ring much lobby like yellow ring much charming uh look we're never beating the allegations more Arthur yeah no fog much didn't he's ever like Aaron Tom go beard rash out me all like vi vi either on stubble orm like in cho cho father show the major father show I think being actually cannot throw young within his if they kiss me me up be my like I think cool I gotta give noch me like Tasha crew goma and the means I brought to look like I don't think any difference on uh no Tasha what nice massa just like and hade no dar law and a do fast rash mm. as being check co gear agus yeah. like gar angle so sin níos massa ná like Cromel lá mar sin yeah. Mm.

Yeah, so bhí, chuaigh mé isteach agus dúirt príomhoide i mo bhunscoil le mo dheartháir, yeah, ní ceart dó an croiméal a bheith aige, bíonn sé ag breathnú chomh sean leis an croiméal. Agus ansin, like, that was grand, right? Agus ansin, I think, tháinig cailín beag suas chugam, agus bhí, um,

Hugh Carr ar Twitter agus just Grá Hugh Carr ar TikTok. Sin é don eagrán seo. Beimid ar ais arís an tseachtain seo chugainn ach go dtí sin bainigí sult as an tseachtain. Slán!